N baden maliyɛnw a' ni ɲantuma fasoden mankan don nko n bɛna bɔ ka dakuruɲa fila fila fɔ ko min bɛ réseaux sociaux sanfɛ nin tile fila in na n'o ye cent millions ko in ye bon ko kura yɛrɛ tɛ dɛ bon comme réseaux sociaux ko don n'a ko golobana wagati min na ale sanfɛ de a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko ko kura ye ko in kɛra nin depuis 2013 san duuru sisan n'an bɛ 2018 la ne bɛ fɛ ka yɔrɔ mun fɔ c'est sûr que Ayidara bɛ ka reproche bɛ ka kɛ Ayidara la nin ko in na a bɛ ka critiquer nin ko in na mais nin ko in ni principal euh, responsable ye

mɔgɔba dɔ ye mɔgɔ kalannen don a ye gouvernement baaraw kɛ minisiriyaw kɛ jɔyɔrɔba dɔw sɔrɔ afiriki kɔnɔna na donc a tɛ se k'a fɔ k'a tɛ ko ninnu kalama cogo si la donc o y'a permet ka nin waleya sugu kɛ voilà donc ayidara tɔgɔ bɛ ka fɔ a la bi a fana tɔgɔ kan ka fɔ mais sumayila de tɔgɔ kan ka fɔ fɔlɔ jani ayidara ka fɔ nin ko la ale de ale de y'a principal a principal euh, responsable ye sa ale de taara wari in ta ka taa di a kɛra sa o ko duwawu de don ko kun don o ko ka vote y'a yɛrɛ kun don o c'est vraiment c'est c'est terrible et c'est inadmissible donc n'a fɔra tuguni ko ni ne tun kɛra candidat ye fo jama fanba dɔ k'a ka danaya ta k'a da o kan a ka bon hakili ma quoi mais bon ɛɛ mali ko de don donc n'o o yɔrɔ taara ka bɔ yen n bɛ fɛ ka mun fana fɔ ayidara ka awokaw bɛ ka wuli notamment ɲangi cɛ in bɔra ka kuma suwala bayaya fana bɔra ka kuma u bɛ ka eseye ka mɔgɔw don fili la ouais a kɛra tan ayidara m'a fɔ k'a m'a minɛ a don ta miliyɔn kɛmɛ tɛ miliyɔn bi seegin de don ayidara yɛrɛ de da y'a fɔ ko miliyɔn kɛmɛ de taara d'ale ma an y'o de vocal mɛn k'a y'a ban k'a minɛ maintenant sa a bɛ k'a fɔ ko miliyɔn bi seegin de don ko kɛmɛ ma d'a ma ko bi seegin de dira wa ko ayidara y'a fɔ fana ka a b'a minɛ kɔfɛ k'u kɛlen ka kɔntɛkisi falen k'a ma d'a ma ko vote ka k'a ye k'a dira a ma ko duwawu de ka don a ye ko ka duwawu de kɛ an dun m'o kuma mɛn aw ko k'o fɔra k'u y'a tigɛ jɔn y'a tigɛ n'a sɔrɔ ayidara de tun y'o kuma fɔ donc o kɔrɔ ko vocal b'aw de bolo jɔn de b'a tigɛ a ye bɔ n'a vocal ye kɛ ça fait san duuru an ma deli dun k'o vocal in mɛn yɔrɔ si aw bɔra yɔrɔ min na k'a fɔ ko ayidara ye a fɔ k'a ma sɔn ka miliyɔn kɛmɛ minɛ finalement k'u ko ko duwawu de don donc ko miliyɔn eh, bi seegin k'a a y'o de minɛ sisan nɔ ko ka dugawu kɛ aw ma bɔ n'o ye don si nin kuma in dun bɔra a bɛ san duuru bɔ bi aw ma bɔ n'o ye fo bi de gasama bɔli ka témoignage kɛ a bɛ bɔ ka kuma fɔ k'u y'a tigɛ jɔn y'a tigɛ donc n'a yɔrɔ b'aw bolo a ye taa a fɔ jama la yɔrɔ mun na a ye bɔ n'a ko jɔ a k'a bila problème bɛ yɔrɔ jumɛn problème tɛ yɔrɔ si mais a de bɛ k'a fɔ u y'a tigɛ u y'a don ta u m'a tigɛ jɔn y'a tigɛ jɔn m'a tigɛ et puis ko wayi ko gasama de bɔra ni kuma ye fɔlɔ ko ayidara ma bɔ n'a ye an dun ma kuma in mɛn yɔrɔ si an m'a mɛn réseaux sociaux kan depuis san duuru fo ka na se don min na ayidara bɔra ni kuma in ye an y'a bɔra a kalama wagati de senfɛ sinon an m'a mɛn gasama da an m'a mɛn yɔrɔ si n'a sɔrɔ gasama dun tun y'a fɔ mɔgɔ dɔ ye a tun bɛ taa réseaux sociaux kan siga foyi t'o la mais an m'a mɛn côté si la a mɛnna ayidara de ka côté la aw de ka côté bɔra n'a kuma ye ni bɔ kɛra nin ko kalama an dun bɔra ko min kalama o la a fɔra ko miliyɔn kɛmɛ dira k'a ma sɔn k'a minɛ ɔ ni ayidara de dun bɔra n'a ye o kɛra aw de ka sigi jɛkulu yɔrɔ ninnu na aw ka kumalasigi yɔrɔ ninnu na a yɛrɛ a fɔ k'a kɛra yɔrɔ fila bɛɛ la ko mɔgɔ kɛmɛ waa duuru tun bɛ yɔrɔ dɔ la dɔw kɔrɔ ko o yɔrɔ b'aw de bolo aw dun ma bɔ n'o ye an don an y'a ye fɛn dɔ fɔ an bɛ min faamu n'a complet b'a bolo ko tigɛli kɛra k'a y'a fɔ k'a y'a minɛ bon a kɛra miliyɔn kɛmɛ eh, kɛmɛ o a kɛra miliyɔn bi seegin o wari in minɛna ayidara fana bolo tun b'a ka don in kɔrɔ parce que moi ça m'étonne que duwawu sɔngɔ miliyɔn bi seegin eh, ne fɛ c'est c'est c'est abusé c'est abusé de la part d'un homme de Dieu k'a fɔ yɛrɛ k'i bɛ taa wari de minɛ ko ka duwawu kɛ mɔgɔw ye faso ko kama a ka bon ne hakili ma surtout min yɛrɛ bɛ n yɛlɛ nin ko in na ayidara yɛrɛ da y'a fɔ sumayila sise ale burankɛ de a sumayila den den sira de furulen don ale ma donc a nièce certainement comment se fait-il que e bɛ miliyɔn bi seegin minɛ i i burankɛ la ko ka duwawu k'o ye e dun b'a dɔn ko ko ɲuman de don faso ko de don e tɛ se ka duwawu kɛ fu min ka Ayidara ni Sumayila yɛrɛ cɛ Sumayila denmuso de bɛ ne kunna mɔgɔw ma min faamu Sumayila tɛ ne jugu ye kabini Ala k'an da an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo tuma na Sumayila ye ne burankɛ de ye a denmuso bɛ ne kunna bon o la fo mɔgɔw k'o faamu o k'a faamu fana ni Sumayila kɛra politiki mɔgɔ ye kabini Ala ka ne yɛrɛ Ayidara da ne ka taa n sigi politiki kɛnɛ kan ko politiki mɔgɔw ka kɛnɛ filɛ a fɔlɔ kɛra Sumayila de ye i ba miliyɔn bi seegin na a tun bɛ dugawu k'a ye faso ko don i ye ne burankɛ yɛrɛ de o problème bɛ min ka miliyɔn bi seegin minɛ i burankɛ la walasa ko ka dugawu kɛ faso ko kama en plus buran don e faso ko de don fana e dun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de ye ko faso ka taa ɲɛ de o bɛ don hakilima hakili fɛ cogo di dɔw ko karamɔgɔ sigilen de don buna nin de kumakan ye ɲangi cɛ in karamɔgɔ sigilen don o de kama dɔw a bɛ dugawu kɛ wari bɛ d'a ma a b'o minɛ k'o bila kunna dɔw de ye ayidara sigi kun ye diɲɛ kɔnɔ mali kɔnɔ ayidara dun k'ale nana faantanw ka hakɛ silamɛya de ka jidi ka ɲɛ mali kɔnɔ ale nakun yɛrɛ jiko de ka ɲɛ mais est-ce que ko ne ka dugawu kɛ mɔgɔ ye ka wari minɛ donc o de dabɔra wari di de kama o sɛbɛnni tɛ kuranɛ kɔnɔ an m'o ye o tɛ hadisa kɔnɔ ala kira m'o sira tɔgɔma an tɛ diinɛ dɔnbaga ba si dɔn min y'o sira tɔgɔma duwawu ye fu de ye surtout buta ye wari sugunin dɔw bɛ se ka di ten mais nin wari sina sugu miliyɔn bi seegin surtout a kɛra kɔntɛkisi min kɔnɔ elekisiyɔn kɔntɛkisi de don dabaribanko de don n'a sɔrɔ a tun bɛ ka kɛ wagati dɔw yɛrɛ la an bɛ se ka fɛn dɔ faamu mais non élection contexte de kɔnɔ pourquoi spécialement élection wagati de la o bɛ taa kɛ i n'a fɔ chouala fana y'a confirmer cogo min na ko élection ɲɛkɔrɔlaw la ko nin bɛ kɛ wariw de bɛ taa di pour quelle raison donc ça veut dire que duwawu ko tɛ laɲini dɔ de b'a kɔ duguma e karamɔgɔtɔ ye hakilima de normalement e kan k'o faamuya ko k'a fɔ ko duwawu ɲini dɔrɔn kun tɛ achat de conscience de don mais malheureusement c'est c'est vraiment dommage quoi o la n b'a fɔ nin ko in kɛra cogo o cogo politisiyɛnw de sen b'a la sumayila de nɔ ye nin ye o sumayila kelenw de tun bɛ ka bɔ nin election 2012 na ka IBK critiquer ko achat de conscience kɛra dɛ a y'a don a fɛ a y'a bɔ tantɔ tandis que aw yɛrɛ bɛ ka taa miliyɔn yirikaw ta an t'a dɔn a wariw bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka t'o di mɔgɔw ma k'u ka dugawu k'aw ye ou bien k'u ka vote aw ye nin ka bon hakili ma dɛ maliyɛnw politisiyɛn dama dama bɛ yen olu de y'an ka mali in ci ka d'a ma ko tɔgɔ b'a la ko demokarasi demokarasi ninnu de nana maliyɛnw faga maliyɛnw tun tɛ achat de conscience dɔn dɛ musa tarawele ka tan na musa tarawele tun n'a ka jogo juguya dɔw bɛ yen nɔ mɛ an tun tɛ nin dɔn maliyɛnw tun tɛ nin dɔn sa maliyɛnw yɛrɛ tun tɛ kanpaɲi fɛnw na parce que multipartisme yɛrɛ tun tɛ yen nɔ han depuis musa de binna nin manamana ko ninnu bɛɛ daminɛna jɔn y'an dege o la c'est les sumayila sise les alifa umaru konare olu de nana an dege nin na ka wariw ɲɔbɔrɔ ni malobɔrɔ ni wariw didi mɔgɔ ma ka mɔgɔw hakiliw san achat de conscience donc an b'o de dingɛ kɔnɔ hali bi bi in na u bɛɛ b'a kɛ mais n'a da ma diya min na don min na o bɛ wuli ka dɔ nin de accuser ka sɔrɔ olu ka baara ye sinon les maliens ne connaissaient pas ça jɔn y'an dege a la c'est nos politiciens malheureusement a bɛɛ tɛ mais a tolilenw de ka ca n'i ye tiga ɲimi ni tolen kelen bɔr'a la i b'a bɛɛ tu de a bɛɛ de bɛ tiɲɛ malheureusement c'est dommage pour les quelques-uns qui sont bien qui sont de bonne foi dommage pour eux mais nin ye politiciens ka baara de nɔ ye fanga fanga bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu na bi b'an ka jamana kan sira kolon fɛ politiciens de nɔ don olu de ye fanga d'u ma sinon al ɛɛ ɛɛ musa ka tan na dans les années 90 Eh, Aïdara tun bɛ yɔrɔ jumɛn avant les années 90 années 80 jusqu'à 90 Aïdara il était où Moussa Traoré m'a diy'a la o a nana ni laɲini sugu ye Moussa Traoré b'a dɔn jamana lagosilikanw de don a tɛ taa jamana ɲini sira fɛ Moussa Traoré ye mun k'a la a b'a dɔn a donna kaso la a ye Mali yɛrɛ bila n'a taara Côte d'Ivoire mais depuis Moussa binna a nana sigi a nana sigi a filɛ a ye résultat fil'an bolo nin ye ko la ko ko sugu bɛɛ a yɛrɛ kelen tɛ mɔgɔ caman fana wolola ale kɔfɛ parce que u y'ale ale a diyara ale la ale t'a ɲɛna mɔgɔ caman wolola jɔn de y'o kɛ jɔn de y'o latimɛ politisiyɛnw de nɔ don malheureusement il faut k'o ka fɔ sinon fa tun tɛ mɔgɔ la fɔlɔ k'i bɛ wuli ka manamanakan sugu dɔ fɔ k'o kɔrɔ k'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye diinɛ mɔgɔw tun bɛ yen nɔ diinɛ tun respectelen don diinɛ bɛ kɛ mais ko min bɛ ka kɛ bi bi na nin dérive nin tun t'an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ malheureusement an sigilen filɛ nin ye voilà on est devant euh, les faits personne ne peut nier résultat filɛ an bolo nin ye c'est pour ça jamana k'a ka responsabilité ta jamana ye jamana de ye comment je vois que an ka jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ taa an kɔ kan k'i t'i kali k'i siɲɛ cɛw ni ala ɲɛna constitution na i bɛ jamana de ka hɛrɛ fɛ i bɛ constitution respecter i b'a don yan fɛ i b'a bɔ yan u bɛ tila wuli ka taa diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw kɛrɛfɛ en l'occurrence n'o ye buye ɲɔrɔn buye i bɛ ka bi t'o kɛrɛfɛ ka taa promɛsiw ta ta o ye a tɛ se ka promɛsi min bɔ a sira fɛ certainement ko o olu bolo an ka jamana kɔnɔ u bɛ a ma se ka dɔw timɛ ko sirifukɛ ka tila ka wuli k'ale kɛlɛ o kama dɔw kuma ka tila ka taa lawuli mɔgɔw ka tila ka jamana lagosi n'o ye ka première institution lagosi n'o ye ko parce que k'o ma buye ka kumakan bɔ a sira fɛ c'est une honte pour le Mali c'est une honte pour notre institution la première institution du Mali c'est une honte pour ça mais an b'a kɛ cogo di donc an ka politiciens de kɛlen don ka jamana feere ninnu ma diinɛ ɲɛmɔgɔ an b'u ka kuma fɔ an b'u ka kuma fɔ mais olu tɛ dɛ a olu tɛ politiciens de y'a d'u ma parce que ko jama nin min b'u kɔ jama jama jama jama min bɛ nin kɔ ça représente combien pour cent de la population du Mali quand tu vas remplir un stade là c'est combien de personnes 100 000 personnes tout au plus u bɛ to ka 500 000 kuma ninnu fɔ mais yɛlɛko kumaw de don on sait très bien que stade effectif ye jumɛn n'i ye stade yɛrɛ bɛɛ fa hali kɛnɛma la ka far'a kan a tɛ tɛmɛ 100 150 000 ninnu kan ɔ eh, mali population ye jeli ye c'est plus de 18 millions mɔgɔ min bɛ taa voter c'est costé comme cette année plus de 8 millions donc n'i ye 100 000 200 000 a ka kɛ 500 000 yɛrɛ n'i y'o bɔ a la a tɔ min bɛ to nin c'est la majorité silencieuse o tɛ ka kuma de n'o kumana don min na n'o fana wulila don min na k'a bɛ jigin dugu kɔnɔna na k'o ka futinɛ kɛ a bɛ wolo a bɛ wolo mun de la donc an ka miiri o yɔrɔ ninnu bɛɛ la mɔgɔw diminnen don mɔgɔw sigilen don mɔgɔw tɛ ka kuma mais ni ba degunna a bɛ kinni kɛ don dɔ la yanni a ka s'o yɔrɔ ma an ka hakili sɔrɔ quoi jamana in an k'a sauver jamana ka taa ɲɛfɛ politisiyɛn a y'a ka rôle kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ a y'a ka rôle kɛ quoi an ka jamana bila ɲɛ bɛɛ sanfɛ jamana ka kɛ bɛɛ sanfɛ mali ka kɛ bɛɛ sanfɛ walasa an ka hɛrɛ sɔrɔ quand je vois maintenant les pompiers pyromanes les avocats du diable là qui viennent là kɔni ko namara namara namara u tɛ se ka tiɲɛ fɔ les buna nyang les les les chouala bayaya hein a y'a don yan fɛ dɛ k'u bɛ wuli ka ayidara ka ɲumanw fɔ walasa ko ka nin ko in efase ka bɔ yen mɔgɔ m'a fɔ k'ayidara ma deli ka ɲuman kɛ mɔgɔ m'a fɔ k'ansardini ma ɲuman kɛ wi a y'olu ko nun kɛ mɛ o kuma tɛ ka fɔ yan nɔ ko jugu min kɛra o de kuma bɛ ka fɔ an k'o de tiɲɛ fɔ ayidara ye bɛ 500 miliyɔn depanse fantanw na a bɛ miliyari don yan fɛ a b'a bɔ yan fɛ ko fantanw ka wari de bɛ ko ko ko kɛ ayidara b'o wari bɔ min ayidara bɛ wari desine a bɛ wari dilanmansin de b'a bolo a y'a kunna wari bɔ a y'a don a fɛ kunna wari in bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn n ka bɔ ansar ansardini ka wari la ansardini ka wari ye mun ye c'est les ansar c'est les pauvres gens olu b'u ka wari fara fara ɲɔgɔn kan faama kelen kelenninw b'a la mɛ fantanw ka wari cotisation de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan mugan muganw b'a la tan tanw b'a la bi saba sabaw b'a la miliyɔnw b'a la miliyariw b'a la o de fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma a bɛ sɔrɔ k'a k'a sago ye y a rien d'extraordinaire dans ça ayidara ye mun de kɛ ko extraordinaire ansaru de ka wari don donc o kuma ka fɔ o kɔrɔ tɛ ko kojugu min kɛra nin ye k'o b'o fɔli bali o fana ka fɔ n'a ye kojugu kɛ o ka yira la k'a ye erɛrɛ kɛ walasa a ka bɔ a fili kɔnɔna na ni ɲuman min fana kɛra o bɛ fɔ porobilɛmu t'o la an ɲɛ b'a la don o don a ka pibilisitew la fan bɛɛ a ka telesow ka a ka administratɛriw ka fesibuku la an ɲɛ b'a la aw ka ɲumanw bɛ ka fɔ mɛ ni juguman mun kɛra o sɔnkolon ninnu ka ko ka bɔ yen nɔ walasa an ka taa ɲɛfɛ kuwa an jeli tɛ sumaya nɛn kan maliyɛnw an ka sabali kuwa an ka bilameli kɛ mun ka kan ka bilame ni responsable fɔlɔ ye politisiyɛnw de sumayila sise nɔ ka kan ka minɛ nin ko la parce que a ye article 72 de la loi électorale violée devant tout le monde bɛɛ b'a kalama hali a dogonin tɛ han a dira mɔgɔw ma a yɛrɛ ka parti mɔgɔ olu k'a confirmer ayidara a yɛrɛ k'a confirmer donc problème bɛ jumɛn ye procureur bɛ min an ka jugew bɛ min pourquoi dɔ t'i saisi nin dossier in na pour que ka tiɲɛ bɔ fu ka siri nin dan na a ɲɔgɔnna kana kɛ sini tuguni nin ye maloyala ko de ye mali ma n'a fɔra ko sumayila sise kandida bɛɛ b'ale ka posisɔn dɔn mali politiki sira kan o de ka kɛwale ye nin ka wari fa saki la ka taa di diinɛmɔgɔ dɔ ma ko ka vote ubiyɛn ko ka duwawu kɛ c'est vraiment extraordinaire an ka ɲɔgɔn bonya an ka maliyɛnw bonya kuwa ɔ n'olu fana bɛ k'a fɔ k'o y'olu ka hakɛ de a ka hakɛ don ye parce que k'e bɛ duwawu kɛ scanner t'an bolo ji minta tɛ maliyɛnw bolo olu ka hakɛ ko kuma tɛ fɔ dɛ e ka hakɛ de wari ka taa d'e ma k'e ka taa dugawu kɛ o de ye ka hakɛ mais c'est extraordinaire an ka ɲɔgɔn bonya quoi ne kɔni hakilina ye ne tun ye nin nin ko in na mɔgɔ bɛ ka ko caman fɔ mɛ politiki sira problème de ye nin ye problème min fɛ c'est juste politique nin tɛ diinɛ ko ye dɛ parce que n'i y'a ye a sera diinɛmɔgɔw ka yɔrɔ la politiciens na a lase yen nɔ sinon effectivement ayidara ma taa ɲini u fɛ olu de wulila ka taa s'a ma ni wari in ye donc u k'a dabila politisiyɛnw k'u ka role kɛ diinɛ bɛ yen politiki bɛ yen politisiyɛn bɛ se ka diinɛ kɛ diinɛmɔgɔ bɛ se ka politisiyɛn kɛ politiki politiki fana kɛ mɛ k'a fɔ u bɛ k'a don ɲɔgɔn kɔnɔ tan sira mun fɛ nin ye ka dabiri dabiri genre ayidara tɛ bɔ k'a ka kandida yira a bɛ to jijukɔrɔ ko ninnu na olu t'a kɛ ɲɛ o n'i ye politisiyɛn ye n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ fana ye i bɛ se k'a kɛ mais i b'a fɔ clairement quoi n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ fana n'i bɛ politiki kɛ i fana b'a fɔ clairement i b'i ka kandida choisi i n'a fɔ diinɛmɔgɔ dɔw y'u ta choisi problème bɛ yɔrɔ jumɛn o n'i ka diinɛ o tɛ ɲɔgɔn sira la o i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i bɛ jamana ka taga ɲɛ de fana fɛ ni mun bɛ bɛn jamana ma kandida min bɛ bɛn jamana ma i bɛ se k'i i ka jamakulu d'o ma ou bien i yɛrɛ bɛ tugu o kɔ hali n'i ma fɔ ko jamakulu ka vote problème bɛ min tu peux le dire c'est ton droit o problème foyi t'o la quoi mais k'a fɔ k'a kɛ jijukɔrɔ ko ye tantɔ de fo bamananko ko kalama don min o bɛ kɛ gundo ni affaire d'état ye ka sɔrɔ wala wariw de minɛna a don ta bɔ ta olu de b'a kɛ pour kɛ problème ye ni mɔgɔw b'a fɔ ko diinɛ ni politique tɛ sa wasa wariminɛ kow de b'a la ka taa ko dɔ kɛ mɔgɔlankolon dɔ ye ou candidat dɔ ye mun jogo man ɲi force ma o de bɛna ni problème ye sinon k'a fɔ dɔrɔn ko diinɛ mun ni politique tɛ se ka ɲagami o ko tɛ o ko tɛ sa an bɛɛ bɛ faso ka ɲɛtaa de fɛ diinɛmɔgɔ bɛ faso ka ɲɛtaa de fɛ polisiw bɛ faso ka ɲɛtaa de fɛ problème bɛ yɔrɔ jumɛn na voilà mais ala ka mali kisi ala ka ɲuman d'a ma dɔrɔn mais kɔni mun ye mun ye o ka fɔ nin ye sumayila sise de nɔ ye bi nin y'ale de nɔ ye sini ni nɔminɛli kan ka kɛ ale de nɔ bɛ minɛ en tout cas faransikaw ka luwa la kɔnplisi fana nɔ bɛ se ka minɛ olu ka artikili 106 la mais an ta an ka artikili 12 72 in na mun ye ko in kɛ tout cas nɔminɛli kan mun kan ka kɛ n t'a dɔn nin ɲangata mun ka kan peut-être jurisiw bɛ se k'o kumaw fɔ an ɲɛna c'est Soumaïla de nɔ kan ka minɛ na URD de nɔ kan ka minɛ na c'est ça c'est vraiment grave c'est très très très grave o de tun ye ne ka kuma ye ka fɔ nin ko in na quoi donc maliyɛnw n tun b'a fɛ ka nin partager an ni ɲɔgɔn cɛ la ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma merci